wapatali imene kwamukomeranso kuti tikhale nayo masana a tsiku la lero pamene tili mu msonkhano woyitanira anthu ku ukwati wa mwana wankhosa yesu khristu amene posachedwa akubwera kudzawombola mpingo wake umene anaugula ndi magazi a mtengo wapatali tiyamike mulungu chifukwa mtsiku lonse la lero wakhalabe okhulupirika kulankhula nafe mauthenga onse amene akhala akulalikidwa pakati pathu kuyambira mmawa uja kufikiranso tsopano lino akupitirirabe kulankhula nafe mpaka namawa chifukwa mmawu ake a mulungu ku yohane 15 vesi ya 3 amati timakhala okonzeka ife chifukwa cha mawu amene mulungu amalankhula nafe amatikonzekeretsa mawu a tsiku ndi tsiku so kwankomera kuti pakati pathu tikhozanso kukhala nayo nthawi yabwino yoti tigawanebe uthenga wabwino wa ambuye wathu yesu khristu amene posachedwa monga ndanena akubwera kudzawombola mpingo wake umene anaugula ndi magazi wa mten- a mtengo wapatali ndilemekeza ambuye chifukwa cha nthawi yopatulikayi imenenso watipatsa nthawi ino tiyeni ana a mulungu tipemphere atate mulungu wathu okonda mu dzina la ambuye wathu yesu khristu tikupitiriza kukuyamikani kukulemekezani komanso kukweza dzina lanu loyera limene limaposa mayina onse popeza kuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba limene ife tiyenera kupulumutsidwa nalo koma dzina la yesu khristu ambuye wa ku nazareti lilemekezedwe komanso litamandike dzina lanu chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene ambuye mukupitiriza kutipatsa mu tsiku lonse maola a tsiku ili la sabata taonaninso mulungu mwatipatsa nthawi ina yapadera kuonjezera pa ma- pa mauthenga onse amene mulungu mwatiphunzitsa chigawo chonse cha mmawa kutikonzekeretsa zakudza kwanu kwa msanga ndi kuti ife tikhale oyenera kulowa mu ufumu wanu ndikuyilemekezanso nthawi yapadera imene mwayipa- mwayipereka kwa ine pamodzi ndi ana anuwa kuti tigawane uthenga wabwino umene nkulankhula kwanu kotipatsa moyo mulole mzimu woyera kutitsogolera mu ulendowu mu dzina la ambuye wathu yesu khristu timaphunzira ku Eksodo chapter 19 pamene mudasonkhanitsa anthu anu a israeli mtundu wopatulika wapaderadera munali nacho choti muwalankhule ndipo mudawalankhuladi mchifukwa chake lero tili ndi malamulo khumi amene mulungu mudalankhula pa phiri la sinai chifukwa mudasonkhanitsa anthu mudali ncholinga choti muwalankhule ndipo mudawalankhuladi mwatisonkhanitsa muno muli ncholinga kuti mulankhule nafenso masana ano ndi chifukwa chake tikutsegula mitima yathu kuvomereza kuti ambuye mutilankhule ndipo tidzamva ku ulemerero wa dzina la ambuye wathu yesu khristu uku ndiko kupempha kwathu mwachikhulupiriro ameni aleluya abale okondedwa mwa ambuye wathu yesu khristu nthawi imene ambuye watipatsa masana ano Uh, uthenga umene tabwera nawo kuti tipitirize kuphunzira molingana ndi mauthenga amenenso mulungu wakhala akutiphunzitsa chigawo chonse chapitachi uthengawu ndikufotokoza kunena kuti ndi mafunso awiri amene inuyo muyankha mu mtima mwanu amene amene aonera uthengawu pa facebook ayankha amene aonera uthengawu pa youtube ayankha amene aumvere popeza munthu wa mulungu amakhala akugawa mauthengawa madera osiyanasiyana kuphatikizapo ife tonse mafunso amenewo adziyankhire paokha paokha monga ifenso tidziyankhire patokha patokha cha namba 3 chikhala chilimbikitso makamaka chobetchera chokhudza ineyo haleluya ndikunena kuti poyambirira ndi mafunso awiri chachiwiri ndi chobetchera chokhudza ine chachitatu makamaka cha namba 4 ndi umboni mafunso awiri chobetchera chokhudza moyo wanga komanso umboni wokhudzanso moyo wanga mmawu a mulungu ndakufotokoza chonchi uthengawu kuti mumve bwino aleluya machitidwe a atumwi chapter namba 7 verse 51 mpaka na 54 ndi kumene tikuyambira ndinanena kuti ndi mafunso awiri mafunso awiriwa ndikufuna inuyo mulingalire kuti mukadakhala inu mukanatani pa chochitikachi mukanakhala inu mukanatani pa chochitikachi machitidwe a atumwi chapter 7 verse 51 kumeneko kuli ulaliki wa stefano stefano ndi mmodzi mwa ophunzira a ambuye wathu yesu khristu makamaka dikoni amene adajoyinidwa mgulu la ophunzira 12 amene yesu khristu adawasiya kuti alalikire uthenga wabwino panasankhidwanso anyamata ena 7 amene ntchito yawo inali yothandizira za ku kitchini koma posankhidwa opereka langizo la kusankha ophunzira anafotokoza kuti asankhidwe anthu odzadzidwa ndi mzimu woyera nde dikoni stefano ali ku khichini komweko kogawira kapena kokonza chakudya anadzadzidwa ndi mzimu woyera ndipo analalikira uthenga wabwino tsiku lina pa tsiku limene amagendedwa ndi kuphedwa ndi anthu amene adawalalikira uthenga wabwino ndikunena kuti mukadakhala inu mukanatani machitidwe a atumwi chapter 7 verse 51 mpaka na 55 verse 51 ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu osadulidwa mtima ndi makutu inu mukaniza mzimu woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo inu ndiye ani wa aneneri makolo anu sanamzunza ndipo anawapha iwo amene anaso- ana- anaonetseratu zakudza kwace kwa olungamayo wa iye amene mwakhala tsopano akumpereka ndi akumupha inu amene munalandira cilamulo monga cidayikidwa ndi angelo ndipo simunacisunga koma pakumva izi analaswa mtima namkukutira mano koma iye pokhala wodzala ndi mzimu woyera anapenyetsetsa kumwamba naona ulemerero wa mulungu ndi yesu khristu ali ku- ali kuyimirira pa dzanja lamanja la mulungu ndikunena kuti mukanakhala inu mukanatani okondedwa ndawerenga kalata kapena kuti buku la machitidwe atumwi chapter number 7 verse 51 mpaka na 55 uwu ndi ulaliki wa stefano umene unali wautali kwambiri chifukwa kuyambira pa chapter 6 vesi ya namba 8 kumatsika m'munsimu nde nkuwolokera ku chapter 7 cha machitidwe atumwi kuyambira vesi 1 mpaka na 59 kapena 60 pamene tikumaliza chapter cha 7 cha buku la machitidwe atumwi stefano analalikira uthenga wabwino wa chipulumutso kwa anthu a mulungu aisraeli mant- mu nthawiyo ayuda mu nthawi imeneyo mkatikati mwa ulaliki wake anafotokozera mbiri yonse ya ulendo wa ana a israeli kuyambira kholo lathu abrahamu mpaka nakudzafika m'masiku akudza kwa yesu khristu kufikira nthawi imene pa nthawiyo amalalikira uthenga wabwino mkatikati mwa uthenga wake kapena kuti chakumapeto kwa uthenga wake ndi kumene tikupezako mawu amene akufotokozera kuti stefano anawatchula anthu opembedza anthu a maulemu wawo anthu amphamvu anthu ambiri zawo za mpingo anawatchula kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu amene munalandira chilamulo cha mulungu monga chinaperekedwa kwa inu ndi angelo koma simunachisunge funso ndimanena kuti mukanakhala inuyo mukanatani chifukwa chani ndikufunsa funso limeneli abwenzi okondedwa mawu onena kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu ndikuwamva kukhala opweteka makamaka kuti anthu amene akuwuzidwa zimenezo avala mikanjo ya chipembedzo ali ndi makolala oonetsa maudindo awo aubusa ku tchalichi avala mulimonse mmene tikhoza kufotokozera kuonetsa kuti ndi anthu opembedza ndithu poyang'anana ndi maso akuthupi aliyense nkumaona kuti apa nde paima anthu opembedza koma mulungu mwina mu mtima akuonamo zinthu zina sitefano akuwatchula ndi anthu amene akuwatchula anthu amene aja kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu kodi mukanakhala inuyo simukadatenga nawo mbali kumugenda stefano ndi chifukwa chani funso lili kubwera tikamawerenga mbiri ya uthenga wabwino m'masiku athu ano timamva zimene zidachitika kale mu nthawi ya aneneri akale akamalalikira uthenga wabwino ndi mmene A- aisraeli ayuda adawulandirira uthengawo nthawi zina pomamva kapena kuti poona zolakwika zimene zikuoneka kuti israeli wakale adachitira aneneri a mulungu ife timapukusa mutu kuti anthu awa anali owuma mtima anthu awa anali ankhanza sangamugende munthu koma ndimafuna ndikufunseni funso mukanakhala inu mutauzidwa mutanenedwa kuti owuma khosi inu mukanamva bwanji osadulidwa mtima inu mukanamva bwanji chifukwa posuzumira mawuwa m'katimu akuoneka ngati kachipongwepongwe pang'ono koma kakuchokera kwa munthu amene vesi ya 55 machitidwe 7 akumutchula kuti anadzadzidwa ndi mzimu woyera ndipo amakwanitsa kuona ulemerero wa mulungu anawatchula anthu kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima kodi nchifukwa chani stefano amalimba mtima kuwauza anthu tchimo lawo ndi dzina lake dzina lake lomwe ndi kuuma khosi ndiye timapita ku yeremiya chap- nehemiya makamaka chapter number 9 verse ya number 24 tiwerenge nehemiya chapter number 9 verse 24 tione kuti kodi kuuma khosi kunabweretsa zotsatira zotani kuuma khosi kunabweretsa zotsatira zotani pakati pa anthu kuuma khosi kunabweretsa zotsatira zotani pakati pa anthu opembedza akalewo nehemiya chapter number 9 verse 20 makamaka ikhale vesi ya namba 29 komanso 30 nehemiya chapter 9 verse 29 komanso 30 ndapeza ndipo ndikuwerenga ndipo munachitira umboni kuti muna muwa- muwa- muwabwezerenso ku chilamulo chanu koma anachita modzikuza osamvera malamulo anu koma anachimwira malamulo anu amene munthu aka- akawachita adzakhala nawo ndi moyo nakaniza phewa lawo naumitsa khosi lawo osamvera vesi 30 koma munawalekeretsa munawalekerera zaka zambiri ndi kuwachitira umboni ndi mzimu wanu mwa aneneri anu koma sanamvera chifukwa chache munawapereka m'dzanja la mitundu m'dzanja la mitundu ya anthu m'dziko haleluya tikanapitirira kuwerenga nkhani m'musimu tikupeza kuti nehemiya makamaka alevi amene adatsogolera ku chipembedzo chimene chimachitika pakusala kudya atatha kumva kuwerengedwa kwa chilamulo cha mulungu popemphera akumufotokoza mulungu wachifundo ndi kukoma mtima kochuluka ndi mbiri ya ulendo wa mo- wa moyo wa makolo wawo a israeli amene adakhala wosamvera malamulo a mulungu napeputsa chilamulo cha mulungu komabe mulungu anakhala akuwakomera mtima koma zitapitirirabe zoterozi mulungu akuti anapereka kwa mitundu ndipo anthu aja adawonongeka okondedwa kuuma khosi kuuma khosi kumene stefano amakudzudzula pakati pa anthu opembedza ku machitidwe a atumwi chapter number 7 verse number 51 kumabweretsa kutayidwa kunja ndi mulungu kumabweretsa kutayidwa manja mwa mitundu mwamene zotsatira zake zimatengera miyoyo ya anthu opembedza ndi cholinga chofuna chipulumutso miyoyoyo imatengeredwa ku chionongeko ndi chifukwa chake stefano molimba mtima akuwadzudzula ana a israeli kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu tikapita ku miyambo chapter number 29 verse 1 baibulo limati iye amene aumitsa khosi atadzudzulidwa kwambiri adzasweka modzidzimutsa popanda chomchiritsa sitefano anachiona chapafupi n'choyenera kuwalangiza anthu kapena kuwadzudzula anthu pa machimo amene anali ndi kuthekera kuwatengera kuimfa ngakhale kuti anali mchalichi ndimasanthulanso nkhani yokhudza kusadulidwa mtima kuti kodi kusadulidwa mtima sitefano amafuna kutiphunzitsa chani masiku athu ano ndimapeza ndipo ndikupeza chimene ndikugawana nanuchi kunena kuti tikamanena za mdulidwe okondedwa umene mulungu adaupereka kuti uzichitika ngati chizindikiro cha iye ndi anthu ake mu chipangano chakale pakuchitika mdulidwe sikuti munthu amamva mtendere ndikunenetsa kuti ndithu mdulidwe weniweni kangakhale kuchipatala kwa ansathu amene tikuchokera kuma- kuma- kumadera anthu achiyawo kumangochi machinga balaka kumachitika jando kumene kuja kwa ansathu a zomba mulanje thyolo ndi madera ena kumachitika mwambo wa chidontoto umene a- a- a- achinyamata achichepere amapita kuchinamwali kumeneko kumakachitidwa ndi- kumakachitidwa mdulidwe mdulidwe Ah, mdulidwe ovinira o- ov- ku- ku- kumakachitidwa chinamwali chovinira achinyamata ndiye kumakachitika mdulidwe haleluya mdulidwe pamene mdulidwe ukuchitika sikuti munthu amapeza mtendere ayi ayi ndithu ndizopweteka chifukwa mukuchotsa khungu pa thupi la munthu khungu limene ali lolumikizika ndiye likuchotsedwa munthu amamva kupweteka haleluya haleluya nde stefano akuwauza kuti osadulidwa mtima inu musayiwale kuti mmasiku athu ano mdulidwe umenewo wochotsa khungu la thupi unatha koma mdulidwe wa tsopano lino tsopano ndi kutembenuka kwa mtima one okondedwa ndimapeza kuti kutembenuka kwa mtima si ntchito ya masewera chifukwa monga mmene munthu amamvera ululu mdulidwe ukamachitika kamwana ka za kamiyezi kamasiku 8 kapena iyayi wazichita utakula kale zaka 12 kaya ndi 15 kaya ndi mdulidwe wathu wa masiku ano umene achipatala akuchita pamodzi ndi mabungwe awo omatenga azibambo akuluakulu nkumapita nawo kuchipatala zimamvetsa ululu pamene mdulidwe ukuchitika pamene mdulidwe wochita- wo- wochitika ndi manja unatha pano kudzera mu imfa ya yesu tili ndi mdulidwe wa mtima ndimapeza kuti kutembenuka mtima sikophweka chifukwa munthu amamva ululu chifukwa kutembenuka mtima kumamupangitsa munthu kapena kuti kumamkakamiza munthu kusiyana nazo zinthu zimene mkati mwake amapezamo phindu yesu amabwera nkukuuza kuti zimenezi ngakhale zikupindulira uzituluke chifukwa sizikakufikitsa ku moyo anthu posafuna kusiyana ndi phindu lochokera mu uchimo amakakamira uchimo koma naamapitanso ku tchalichi koma akukana kutembenuka mtima stefano adaona opembedza otere oumisa khosi kuumisa khosi kumene kuli ndi kuthekera kowatengera anthu kuchionongeko mmene ungatapeza ku miyambo chapter number 29 verse ya 1 ku- kumenenso kunatengera israeli ku ukapolo woperekedwa mmanja mwa mitundu nkukazunzidwa tikupezanso kuti mdulidwe wa mtima ukasowa anthu amathera kuchionongeko mdulidwe wa mtima sukupezeka chifukwa chani muli maphindu ochuluka amene anthu amapeza mu uchimo pamene yesu akuti tembenuka mtima undidziwe ine monga ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako undilandire kukhala ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako nkumayenda nane utuluke mu izo ndinso ngakhale zikuoneka zimakupatsa phindu anthu zimawavuta kuti apange chisankho chotsimikizira kuyenda ndi mulungu okondedwa sizophweka mwina zimapepuka lero tikamawerenga mbiri ya stefano ndi kugendedwa kwake koma mukanakhala inuyo wodzudzulidwa ndi stefano pa ulaliki wa tsikuli kodi simukadagenda nawo simukadagenda nawo chifukwa inu ndi ine ndife opembedza lero amene ndi maonekedwe onse achipembedzo zikumveka monga opembedza stefano mu tsikuli akanatitchula ife osadulidwa mtima inu ouma khosi inu kodi tikanamva bwanji ndimafuna wina aliyense akhale akulingalira funso limeneli mkati mwake chifukwa mayankho amene mungapeze mkati mwanu akhoza kukutsimikizirani kuti mulidi pa njira yacho ya kwa khristu kapena mwasiyana nayo njira ya kwa khristu wokondedwa mothamanga timuonenso wina ndinanena kuti mafunso ndi awiri ngakhale kuti afananako tikumuonanso wina ndiye mwana kapena kuti mlaliki wotchedwa yohane mbatizi machitidwe atumwi makamaka mateyu chapter 3 verse number 7 8 mateyu 3 7 8 tikupezanso mlaliki wina amene adawalalikira anthu uthenga wabwino wooneka ngati wachipongwe pang'ono ndipo ambuye yesu amandifunsa amene amandipatsa uthengawo kuti kodi ukanakhalapo pa tsiku limene yohane amalalikira mphepete mwa mtsinje wa yorodano ku chipululu iweyo ukanamva bwanji utamva chichewa chimene yohane mlaliki anachigwiritsa ntchito kunena kwa kunena anthu opembedza akhoza kukhala masuti awo akhoza kukhala amikanjo yawo malingana ndi kusiyana kwa zipembedzo zathu pansi pano mateyu chapter 3 verse number 7 8 mateyu chapter 3 verse 7 8 olo luka chapter 3 ndampeza uh, um, ndi mateyu yemweyo chabwino mateyu 3 verse 7 8 ndipo iye pakuona ambiri afarisi ndi asaduki akudza ku ubatizo wache anati kwa iwo obadwa anjoka inu ndani anakulangizani kuthawa mkwiyo uli nkudza verse 8 onetsani inu zipatso zakuyenera kutembenuka mtima haleluya yohane nayenso akulalikira uthenga wabwino akufuula kuchipululu anthu mbiri yake ya ulaliki wa yohane yamveka ponseponse mu dziko lozungulira galileya ndi, ndi, ndi yudeya anthu akukhamukira ku mtsinje kukamvera uthenga wabwino ndipo akakhudzika mtima akupanga chisankho yohane awabatize mu mtsinje wa yorodani idafika nthawi yake okondedwa akuluakulu ansembe pamodzi ndi afarisi awo asaduki mmenemo alembi mmenemo anakhala akukhamukira kumalo amene yohane amalalikirako uthenga wabwino nde yohane powaona akuluakulu ansembe powaona afarisi ndi alembi awo asaduki ali pambalipa akulankhula mawu kuwalankhula anthu opembedza aja ana anjoka inu anakulangizani ndani kuti muthawe mkwiyo wa mulungu mu tsiku limene mulungu amandipatsa mafunso awiri amenewa zinandikhudzadi kuti koma ambuye zimaphweka tikamawerenga izi anthu opembedza kutchulidwa kuti ana anjoka ndi alaliki anthu a m'matchalichi mwawo ndi azibusa m'matchalichi mwawo ndi maprofeti m'matchalichi mwawo akamalalikira amauzidwa go deeper man of god i receive man of god koma yohane akuwauza ana anjoka inu ndinamva chisoni ambuye akundipatsa uthenga kuti ambuye timapeputsa izi mwina ndikanakhala ine ndikanamuda yohane ndikanakhala ine yohane sinkanamukonda sanganditchule mwana wa njoka munthu wopembedza wa ulemu wake ngati ineyo koma yohane akuwatchula opembedza aja kuti ana a njoka tinampeza stefano kunena kuti ah, ah, ah, baibulo lifotokoza pa vesi 55 machitidwe 7 kuti anali odzazidwa ndi mzimu woyera kodi yohane akuwatchula alaliki aphunzitsi atumiki a- atumiki ndi anthu opembedza kuti ana anjokayu mbiri ya moyo wake njotani kodi siwachiwanda ameneyi ndi ambuye amanditengera ku luka chapter number 1 verse 5 kulekeza verse 7 tiwerenge mothamanga tiwerenge mothamanga kuti zilumikizike bwinobwino zimenezi luka chapter 5 makamaka luka chapter 1 verse 5 aneneratu sakubadwa kwa yohane ndifuna mumuone yohane mulaliki amene patsogolo pa utumiki wake akatchula anthu kuti ana a njoka kuti kodi anali nchiwanda kapena kumene akuchokera tipeza kuti yohane timuyike pa mlingo uti wa atumiki masiku a herodi mfumu ya yudea kunali munthu wansembe dzina lace zakariya wa gulu la nsembe la abiya ndi mkazi wace wa, ndi mkazi wace wa ana akazi a fuko la aroni dzina lace elisabeti ndipo onse awiri anali olungama mtima pamaso pa mulungu namayendabe m'malamulo onse ndi zoyikika za ambuye osachimwa ndipo analibe mwana popeza elisabeti anali ouma ndipo onse awiri anakalamba okondedwa ichi nchoneneratu chakubadwa kwa yohane mneneri amene kutsogolo kwake adzauza anthu kuti ana anjoka mulaliki wake koma kumene akuchokera yohane kumene akubadwira yohane ku fuko la kwa bambo ake zakariya wa fuko la nsembe la abiya mayi ake elisabeti wa fuko la nsembe la aroni onse ana ochokera kwa nsembe sizikuthera pongokhala ana ochokera kwa nsembe koma nkhani ikupitirira kuti anyamata awiri amenewa eli zakariya ndi mkazi wake makolo awiri amenewa zakariya ndi elisabeti mkazi wake anali olungama mtima kodi chikwapanga kukhala olungama mtima ndi chani amasunga malamulo a mulungu namayendabe muzoyikika zonse za ambuye koma analibe mwana ndingokhota pang'ono kukhala ngati ndikuthawa mulaini tikapita kunjaku mipingo ya mpatuko yambiri maprofeti ena amatchedwatchedwa kuwanamiza wanthu kunena kuti ngati mukudwala mwachimwa ngati mukusowa ntchito mwachimwa mukufunika mamasulidwe ngati bizinesi sikuyenda mwachimwa mukufunika mamasulidwe ngati zakuti sizili pabwino mukufunika mamasulidwe kukhumudwitsa ana a mulungu tampeza zakariya wa fuko la abiya la ansembe tampeza elisabeti wa fuko la aroni la ansembe sizikungothera pa unsembepo koma anthuwa ndi olungama koma baibulo likuti analibe mwana ndakhotera pang'ono ndikunena choncho kuteteza okondedwa mdziko muno muli mabodza a satana kuti ngati zinthu zina sizikuyenda chifukwa ndikuti a nchifukwa chani ndakhoterako akhristu ambiri oyima bwino pamaso pa mulungu anakhumudwitsidwa ndi ziphunzitso zina za mapapa maprofeta ali ku dzikoli omafa kunena kuti ukangolandira yesu khristu ngati ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako kumayenda naye chilichonse ku dzikoli chingoyenda tayale sukumana ndi mavuto bodza la satana ana a mulungu oyenda bwino amavutika mu mtima kumati ngati zakuti zikundivuta ngati ndilibe icho ndekuti mwina sindikuyenda bwino ndi mulungu ndifunefune kulapa zakariya ndi elisabeti wolungama koma analibe mwana mwana anabwera pa nthawi yake mochedwa kwambiri kodi nchani chimaoneka kuti ndi vuto lanu mumayesesa kudzifufuza nimuona kuima bwino kwanu ndi mulungu kuona kuti ndithu simukupeza pena pake kuti mwina chikhoza kukhala chimenecho koma ku dzikoli dzikoli limakuuza ndati ngati zakuti sizikuyenda ndekuti mwachimwa ayi alipo elisabeti alipo zakariya wolungama mtima kungogwerapo pang'ono tikamapita kutsogolo luka chapter 1 yemweyi timapeza ana ndi simeoni makamaka anayo anangokwanitsa kukhala ndi mwamuna wake zaka 7 zokha kuchokera pa chitsikana mwamuna nkumwalira kuchokera pamenepo anakhala yekha zaka 77 opanda mwamuna koma sanachoke pamaso pa mulungu koma anali olungama dziko lapansi limanamizidwa kuti ngati zina sizikuyenda lachimwira mulungu zilipo nyengo zina moyo uno zilipo nthawi zina moyo uno ukuoneka ukusowa ichi ndi icho ukazifufuza nkona kuti ayi ndithu zikuoneka kuti zanga zili bwino ndithu ndi mulungu koma nchifukwa chani icho sichikufikirika osadandaula analipo zakariya analipo elisabeti wolungama mtima koma opanda mwana ndionjezerepo tikuphunzira kuti chimene chikulungamitsa zakariya ndi mkazi wake elisabeti amasunga malamulo a mulungu amasunga malamulo a mulungu okondedwa moyo uno kaya moyo wadzana chimene chidasunga chilungamo cha anthu ndi malamulo a mulungu kulibenso china malamulo a mulungu ndi okhawo amene amatipanga kukhala olungama nde ena lero amabwera nagwiritsa ntchito aroma kuti ayiyayi malamulo anatha chotilungamitsa lero ndi yesu khristu ndiye umati ee nzoona sikutinso mulakwitsa koma kodi yesu khristuyu ndi ndani mavesi ena okondedwa ndizingolankhula nthawi yathu njolimbirana njothamanga imakhala yochepa tikawerenga sa- wa- masalimo 119 verse 151 davide akuti inu muli pafupi yehova ndipo malamulo anu onse ndiwo choonadi mukamva pamene davide akuti malamulo anu onse ndi ochoonadi tifuna tione kuti yesu akumfuna anthuyi kuti amalungamitsa anthuyi namakana malamulo a mulungu yesuyi ndi ndani tanena kuti davide akuti inu muli pafupi yehova ndipo malamulo anu onse ndi ochoonadi tiyeni tioneni choonadichi yesu khristu mwini wake atabwera pa dziko yohane chapter 14 verse 6 akuti ine kunena iyeyo yesuyo ndine njira choonadi komanso moyo mwachiona choonadi chija chimene davide akuchitchula kuti malamulo anu onse yehova ndiwo choonadi yesu akuti ine ndine njira choonadi ndi moyo ku deuteronomo chapter number 4 verse ya 13 mose pokumbutsa ana a israeli za malamulo a mulungu akufotokozera kuti kumbukirani yehova anakupatsani chipangano chake ndiwo mawu khumi amene yehovayo adawalemba pa magome a miyala ndi chala chake mugwire kuti mawu khumi ndiye mupite ku luka makamaka ku yohane chapter 1 verse 1 pachiyambi panali mawu mawu anali kwa mulungu mawu ndiwo mulungu vesi ya 14 zinthu zonse makamaka vesi ya 14 ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pathu ndipo tinaona ulemerero wake wa mawuyo ulemerero wonga wa atate wobadwa yekha wa atate wodzala ndi chos- cho- chisomo komanso choonadi mukayang'ana bwinobwino nkhani yokhudza malamulo amene zakariya ndi ana adawasunga kuti awapange okhala olungama ikukhudza yesu mwini wake chifukwa uko anali mawu khumi ku chipangano chatsopano chakale pamene akubwera ku chipangano chatsopano mawu khumi aja azakhazikika pakati pathu ndi chifukwa chake yesu nthawi yake yomakwera kumwamba ikuyandikira yohane chapter number 14 verse 15 yesuyo anati ngati mukonda ine sungani malamulo anga yesu amadziwa sakhala ndi anthu kwamuyaya achoka popeza ndi mawu amene anadza kuzangokhala kanthawi kochepa kuti agwire ntchito yotipulumutsa popereka nsembe yomaliza kuzachotsa nsembe zo- za- za nyama za mwazi wa nyama zimene zinkaperekedwa ndakudziwa ndichoka ine monga yesu mthupi koma ku uzimu ndikhalabe pakati panu chifukwa ndikhalapo monga mawu mawu akenso si ena koma mawu khumi amene mulungu adadzilembera yekha ndi dzanja lake ndi chala chake wokondedwa chimene chimalungamitsa munthu ndi malamulo a mulungu alipo teni ndipo sadzasintha ena amapombonezeka namaganiza kuti malamulo anathera pa mtanda ayi mmene ndimawerenga nehemiya chapter number 9 verse number 29 ndi 30 pamene pajasiyanitsa chilamulo ndi malamulo aisraeli sanasunga chilamulo sanamvere malamulo a mulungu haleluya chilamulo n njira yakapembedzera mdulidwe ndinautchula poyamba uja munali mchilamulomo nsembe za nyama za mwazi wa nyama zinali mchilamulomo pamene malamulo khumi a mulungu pa phiri la sinai eksodo 20 amene aja ndi constitution yoyendetsera boma la mulungu kumwamba ndi dziko lapansi ndi chifukwa chake anthu amene amakana uthenga wa sabata m'matchalitchi mwawo amalalikirabe kwa anthu kuti asabe asachite chigololo asaphe ndi chifukwa chiyani ndikukhutsa mfundo imeneyi ngati sitisamala ngakhale ife ma adventi tithawa sunday law ikakhazikitsidwa tithawa sabata la yehova kufuna kuti mbaula ingoyaka ku nyumba nkuliswa lamulo la yehova okondedwa samalungamitsa munthu ndi malamulo khumi kuphatikizapo sabata mmene zakariya ndi, an- ndi elisabeti akuti amasungabe malamulo ndi zoyikika zoyikika zakezo nde chilamulo chija chimene chinali mthunzi chinathera mwa yesu pa mtanda koma malamulo a mulungu khumi akupitirirabe kuphatikizapo sabata la yehova mmene ndikuchoka kumeneko ndingomangirira nkunena kuti musadandaule nangosala ndi mfundo imodzi yokha mmene ndikuchoka kumeneko ndinene kwa iwo amene akukanabe ndipo sanamvetsetsebe nkhani ya choonadi cha sabata kufikira lero okha mwako ndikumbutsa tilungamitsidwa ndi khristu yesu popeza ndiye chilungamo chathu 2 akorinto chapter 5 verse 21 mulungu anali mwa khristu ali kuyanjanitsa dziko lapansi kwa iye yekha ndanena kuti yesuyo ndiye malamulo malamulowo ndi yesu ukasunga malamulo ndiye kuti walungamitsidwa ndi yesu khristu yesuyo ali mawu ndipo mawu ndi malamulo khumi a mulungu haleluya kwa iwo amene akhoza kukanabe malamulo a mulungu pena ndimadzifunsa funso kunena kuti chabwino munthu akunena kuti malamulo anathera pa mtanda wasunga nayini kumpingo wa mpatuko koma waswa sabata la yehova akuti malamulo okhudza sa- sabata linali la ayuda amitundu silikuwakhudza mukawerenga baibulo lanu ku chivumbulutso chapter 21 verse 12 ndi 13 amatiuza mmene mzinda watsopano wakumwamba yerusalemu watsopano adamangiridwa akutifotokozera kuti maziko ake ali ndi mayina atumwi 12 a yesu khristu mwana wankhosa wa mulungu mmageti mwiya- muli angelo achitetezo kumwambako mmagetitu mwa yerusalemu amene aprofeti akupembedzera kuti akalowemo abishop akupembedzera kuti akalowemo aintercessor akupembedzera kuti akalowemo m'magetimo mwa yerusalemu watsopano wakumwambayo amene yesu monga malonjezo ku yohane 14 akatikonzera m'magetimo muli angelo amene azikatsegula chitseko kuti ulowe kapena kukukaniza usalowe mukawerenga vesi ndinapereka lija chivumbulutso 21 vesi 12 ndi 14 akuti pa mageti onse 12 geti lililonse lili ndi dzina la mmodzi mwa ana a yakobo geti lililonse palembedwa dzina la mmodzi mwa ana a yakobo wa mitundu wa lero wakakamira ku mpingo wa mpatuko ngakhale wadziwa choonadi nde akukana akuti sabata zinali za ayuda ukafa ukafa kutakhala kuti mwayi ngakhale odzukawo udzakhalapo ndikupita nawo pa mfolo kuti uzikachita kubwezedwa pa geti utakhala kuti ulipo nde unakana sabata umati ndi la ayuda iwe sili kukukhudza utadziwa unakana sili kukukhudza mulungu anapatsa ayuda upita pa limodzi la geti lolowera mu yerusalemu watsopano muli dzina kapena kuti pali dzina la mmodzi mwa ayuda anapatsidwa malamulowo kuphatikizapo sabata iweyo unakana malamulo a mulungu ukalowa zosavuta ukabwezedwa ana a mulungu musagone amene mukumvera uthengawo kulikonse musagone abwenzi okondedwa malamulo ndi atonse aefeso 2 verse 12 mulungu anagwetsa khoma yesu anagwetsa khoma limene linali pakati pa ayuda ndi amitundu khoma limenelo analigwetsa kuti tonsefe tikhoze kulowa mkachisi mwake momasuka ambuye nakatisangalatsa mmenemo monga analonjeza ku yesaya 56 verse 7 pa malonjezo akwa iwo osunga sabata la yehova sabata ndi lamulo loopsa ndi chifukwa chake satana amalisakasaka pomaliza chivumbulutso chapita namba 22 pa mfundo ya eyiti ya malamuloyi uthenga wosatsutsa uli pataliyi chivumbulutso 22 verse 14 mabaibulo achichewa analemba kuti odala odala iwo amene atsuka minjiro chifukwa ndi amene akalowe mzinda pa zipata na akakhala ndi ulamuliro olowa pa pa pofika pa mtengo wa moyo koma kachingerezi kagidiyoni kakang'ono kachingerezi mumve kameneka mumve kamene abwenzi okondedwa chivumbulutso 22 verse number verse number 14 chivumbulutso 22 verse 14 akuti Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gate into the city. Hallelujah! odalitsidwa ndi anthu amene akasunga makamaka kuchita osati kusunga kusunga akanena kuti kipi haleluya koma do nkuchita odalitsika ali iwo amene akuchita malamulo a mulungu kuchichewa akuti akuti otsuka minjiro mumve chingerezi uku akuti ochita malamulo a mulungu sunganene za malamulo a mulungu nkupatulapo sabata Okatchu- ochita malamulo a mulungu ndi amene akakhala ndi ufulu pa mtengo wa moyo kulandirapo chipatso choti akadya asafenso komanso kukalowa pa geti pa chipata poti andanena kuti dzina lalembedwapo ndi la mmodzi mwa ana a yakobo haleluya haleluya abwenzi okondedwa malamulo a mulungu ngofunika timalize chonchi ndimanena za chobetchera chokhudza ine ndinatembenuka mtima kumva za choonadi cha mulungu chokhudza sabata panali nkhondo mu mtimamo zimene zidandivuta kuti ndikhoza kuchitsatira choonadichi sindinanenepo mbali imeneyi ndifotokoze mwachidule munthune ndadandaula kuti chifukwa cha changu ndidayiwala satifiketi imene ndimayenera kukuonetsani ndifotokoza kuti ine ku sukulu imene timaphunzirayi ndine mbuli wotheratu chifukwa standard 6 ndinaphunzirapo temu imodzi yokha ndinathera pamenepo kwathu nkunyanja ku liwonde amati mtsinje pa mapu a malawi koma ife tikakhalako timati tikupita kunyanja shire uja ndiye monga atumwi achina petro ndi yohane amene anatchulidwa kuti mbuli opulukira anthu wamba pa mulandu wawo wa kumachitidwe chapter 4 umene amayimbidwa ndi akuluakulu ansembe ophunzira inenso ndine mbuli chifukwa cha usodziwo sukulu idandikanika ndilibe satifiketi iliyonse imene ndingakuonetseni ndili ku chechi ku mpingo wanga wa angilikani mkatikati mwa 2019 kudabwera mwayi utapezeka mwa iwo kapena kuti chochitika chitapezeka abusa anaona kuti ine ndi oyenera ndipiteko nkaphunzire chochitikachi anabweretsa ndi a hope international pa mgwirizano ndi mpingo wa angilikani anapanga dongosolo loti mpingo wa angilikani utumize anthu akaphunzire akaphunzitsidwe ndipo akaphunzitsidwa abweretse ndondomeko zakubwezeretsa kusunga ndalama pakati pa anthu pofuna kuchepetsa umphawi pakati pa akhristu tinakaphunzitsa tinakaphunzira ku loji ina yake ku bwemba msewu wa likuni cha pa bwembapo mukangofika pa mdi chakuno pang'ono kuli kaloji kali mkatikatimo tinapita kumeneko tinakhalako kwa 4 days titaphunzira anatipatsa ma certificate certificate cholemerera chathanzi ndikachijambula pa foni nkakutumizireni nchokhacho ndili nacho basi ndiye anatipatsa ma certificate onena kuti ifeyo ndife ma facilitator amene taphunzitsidwa ndi hope international komanso mpingo wa anglican kuti tikayende ngati ma volunteer ophunzitsa anthu mbwe- kubwezeretsa kusunga kwa ndalama kuti mabanja a khristu asakhale ovutika monga mmene dziko lililili maphunziro amenewa atachitika zinatheka certificate ndayilandira kuyambira pamenepo tinakhala tikumapita ku ma mentoring meeting ochitika mwezi ndi mwezi kumeneko phindu loyambirira limene ndinalipeza kupeza choyamba certificate ndilibe certificate iliyonse ndapatsidwa certificate chifukwa otiphunzitsawo atatipatsa ma certificate atasona anatiuza kuti certificate iyi ikhoza kukuthandizani ngakhale ah, ah, ah, bungwe lina lake mwina likhoza kulembani ntchito ngati anthu oti munadzipereka kumagwira ntchito ngati mavolontiya kuthandiza anthu kubwezeretsa kusunga ndalama nde iyi ikhoza kuthandizani haleluya chinali chimwemwe changa kuti "Ih, za- zabwinobwino eh, akuti certificate ikhoza kundithandiza kupeza ngakhale mwayi wa ntchito number two tikamapita ku ma mentoring meeting mwezi ndi mwezi timakhala ndi allowance pafupi 13000 imene imangobwera yaulere mpamba wanga ndi 10000 odera nthochi ndikapita ku mentoring meeting, meeting mwezi ndi mwezi ndikumabwerako ndi 13000 2019 mpakana 2020 ndalama isanagwe zizu- zinthu zisanakwere ndikapita mu sana mega store yomwe ili pakati pa, mz- pa lizulu market ndi kamuzu central hospital round about ndikalowamo ndi 8000 kapena 9000 ndimakwanisa kushopa ka unit ka soap wo- wochapira yu- bu- bu- ah, ah, yu- spotex muwiri mutatu chibotolo cha sobo cha juice 5 liters akumamwa anthu pano paja zomasungunula 40 liters zija chimene chija ndigulako kapaketi kama pieces anyama zofewa akudya anthu lero zija ndigulako so kapaketi kamene kaja ndiponya mmenemomo ndigulako shuga mapaketi atatu folo mchere mmenemo ndikamabwera jumbo ya sana ya green ili kumanjaku chijuisi cha 5 liters chili dzanja linali chikwama, ndaberekera imeneyo ndi yaulere ya mwezi ndi mwezi ka 3000 kotsala ndikakaponyanso kumpamba wa 10000 wanthochi uja kofika pa 13 ndikuti ndikuyenda ndikudziwa kuti mwezi winawonso zichitikanso mofanana umayenda moyo umatheka inali challenge yayikulu ambuye ana- atalankhula choonadichi chifukwa choti ndimadziwira ali kuti mmene ndikupita kukasunga sabata la yehova ndikuchoka kwa angilikani ichi sichipitirira sizikuthera pomwepo anatipatsa njinga Unasa- unalisankha wekha usankha yayikulu kapena sports yakaliyala yochola yoti ndi amayi omwe akhoza kukwera pomakonda akazi anga fane ndimamukonda ndiye ndinasankhako ya sports iyo yaka basket kutsogolo ndati so mkazi uja akamapita kwi akhoza makhanti maone ndi akhoza kumakwera mosavuta haleluya haleluya pa nthawi yoti njingayo ndoti pafupi 75000 kaya pano zafika pa bwanji kanjinga konjoyetsa banja lina linandipatsa njinga mbuyomo hamilton galagasa ndinamusiyiratu kumakwera kofewaka ako uku, uku. mulungu atalankhula za choonadi cha sabata inali challenge yayikulu kwambiri kuti nditsatire zimenezi mumtima munali nkhondo kuyambira april may juni julayi chifukwa ndimadziwa mmene ndikukasiya izimu mmene ndikutuluka kwa angilikani ufasiliteta ndinali nawonso wathera buku ndikabweza lophunzitsira magulu awosunga ndalama njinga nkabweza 13000 yapa mwezi yobwera chaka mwezi ndi mwezi ija yatheranso pati haleluya ndikulankhula umboni umenewu chifukwa chani alipo anthu ambiri adziwa choonadi cha mulungu koma chifukwa cha mapindu akana kutsatira choonadi cha mulungu akuluakulu ansembe anati yohane chapter number 11 verse 47 titani ife munthu uyu ndakuchita zazikulu ndithu ndipo izi nzoona tikamusiya iye kuti apitirize izi anthu onse adzatsatira choonadi ndadzabwera aroma kudzachotsa malo athu kuteteza maudindo abwenzi okondedwa muli muno muli nchani kuseri kwanu mu mtima mwanu chimene ife sitikuchidziwa ndi phindu lanu koma ndi uchimo pamaso pa mulungu mwachikakamira mwasanduka ouma khosi mwasanduka osadulidwa mtima abwenzi okondedwa amene mukutionera pa youtube komanso pa facebook tamvani abwenzi okondedwa nthawi yatha palibe chifukwa chokakamira bodza la satana chokakamira bodza la satana utadziwa choonadi ndi kusankha kuchi kana mwadala ndikupita ku mitundu dzana lachiwiri kukayendera mabanja ena awiri atatu ambuye amandilankhula umboni umene ndikula- ndikumaliza nawo mwachiduleu kodi mzungu amene wabadwira kwa mkunja siwa kuno ku malawi iweyo watsogozana naye ndinaye panjinga gagaza ndikunena ndikuyendera masiku ano uja hamilton uja wakumitundu ndambuye akundifunsa utatsogozana ndi mzungu makamaka anati kodi masamba amene ayalidwa pa msewu kwanu kuno amatanthauza chani pa chikhalidwe cha chimalawi ndiye ndimayankha kuti ambuye zimatanthauza kuti pena pake around pamenepo pachitika maliro ndikuyenera nditsike njinga popereka ulemu pa chimalawi haleluya ndi ambuye akuti utatsogozana ndi mzungu mtunda wa fi- 50 meters mzungu amene sanabadwire kuno nkukulira kuno sakudziwa zimenezi kodi ayima nkutsika njinga akadutsa masamba ndiye nawuza kuti ambuye sizitheka chifukwa chani sizitheka sakudziwa chikhalidwe chakumalawi kuno haleluya ndakundifunsa iwe utati ubwerezenso chimodzimodzi njinga yakoyo wa mpaka nakwadutsa masamba chichitike ncha nde nimayankha ambuyeyo kuti andithotha adzukulu azandilanda njinga iphwetsa andilipiritsanso ndalama ndakuti he undichenjezere anthu kuti nthawi ndine amene ndidayankhulisa mkamwa mwa paulo machitidwe 17 vesi ya 30 nthawi sakusadziwako tsono mulungu adalekerera mzungu sakudziwa adzukulu samuthamangira kukamulanda njinga sakudziwa ine amene ndikudziwani andithamangira chifukwa ndikudziwa abwenzi amene mwamva choonadi cha sabata apono ndiye ndikumayikakamira iyi ya sabatayi chifukwa ndi limodzi mwa malamulo amene anthu ambiri aliphwanya haleluya koma ndi lalikulu pamaso pa mulungu loopsa loopsa kwambiri loopsa loopsa mwina anthu sakuona samaona anthu amene mwadziwa choonadichi cha sabatachi ndikusankha kuchinyalanyaza

ndipo sanamyamika koma anakhala wopanda pache maganizo awo ndipo unada mtima wawo wopulukira pakunena kuti ali anzeru anapusa abwenzi okondedwa anthu amene asankha kukana choonadi atachidziwa kumeneko kumasanduka chipongwe chimenecho chimasanduka chipongwe ndi mwano kumadziwa sabata la yehova satade tsiku lachisanu ndi chiwiri kumadziwa sande anakhazikitsa nda roma motsogozedwa ndi papa ndipo mu national sunday law akukukamiza dziko lonse lipembedze sande iwe nkukanabe kutsatira choonadi nkukakamirabe kusande ndi mwano ndi chipongwe nde munthu otero amagwa mu yakobo chapter 4 verse 17 kudziwa kuchita bwino wosachita pamenepo pali tchimo wokondedwa anthu ambiri pakunena kuti ali anzeru anapusa musaukankhire kwa wasande uthengawu nanunso mukhoza kukhala ndi kanu kamene mufunika kukonza kamene mukukadziwa nokha kuti ndimanamiza anthu kuti ndine otembenuka mtima koma zoona sine otembenuka mtima pali kena kamene kakukana kuti kadulidwe mkati mwanga chifukwa kakundibweretsera phindu musandikaumitsa khosi ndi osadulidwa mtima tipemphere atate mulungu wathu okonda inu amene kumwamba ndi mpando wanu wachifumu pansi pano poponda mapazi anu ndinu mulungu odzala ndi ulemerero wonse kumwamba ndi dziko lapansi tikukukwezani chifukwa tikudziwa palibe thandizo lina koma inu nokha ife tikudziwa ndinu wamkulu okhala mwa ife kuposa amene ali ku dziko tikudziwanso kuti ngakhale satana atayesetsa mwa mtundu wanji kuti atsutsane ndi choonadi chanu nachipondereza kudzera mwa atumiki ake aneneri amene wawadzutsa kuti atsutsane ndi choonadi chanu mwamphamvu inu mulungu mukhalabe pamwamba inu mulungu mupambanabe chifukwa simunaluze nkhondo ndipo simudzagonjetsedwa lilemekezeke dzina lanu chifukwa mwatilangiza potikumbutsa tikanakhalapo mu nthawi ya stefano tinanenedwa ouma khosi ndosadulidwa mtima tikanamva bwanji ngati sitikanatenga nawo mbali kumugenda kodi sitikanatenga nawo mbali kutsutsana ndi yohane amene akufotokoza momveka kwachilopembedza kuti ana anjoka mwina ndife lero ana anjoka kapena ndife osadulidwa mtima ndouma khosi alipo abale ndi anansi ochuluka amva choonadi chi mobwereza bwereza koma mtima wawo waumitsidwa khosi lawo laumitsidwa maso awo adetsedwa